daoibh. Is mise Torlach Mac Con Midhe, ag caint libh ó Chur na hEilvéise. Tá mé féin im chónaí i measc na nAlp le fada, aithne agam ar na hoighearshruthanna, taithí agam ar an bhfuacht agus an sneachta sa gheimhreadh ins an taobh seo tíre. Is é sin an cúlra a thug an smaoineamh dom úrscéal a scríobh ar an saol insan Oighearaois, nuair a bhíodh an t-oighear ag leathnú agus ag crapadh, ag éirí níos reoite agus ag leá arís, agus treibheanna na ndaoine ag iarraidh teacht i dtír leis. Marthanas a bhí i gceist, agus uaireanta bhíodh sé dian go leor ar an gcine daonna is dócha, cé nach bhfuil trácht ar sin in aon scéal atá againn, tá an t-am sin chomh fada siar uainn anois. Ach nach gcuirtear an t-am sin i gcuimhne dúinn agus sinn ag plé leis an athrú aeráide atá ag bagairt orainn san lá atá inniu ann? Daoine atá ina gcónaí i réigiúin áirithe den domhan, tá sé dian orthu teacht i dtír cheana féin. Agus fiú amháin anseo in san Eoraip, tá glúin óg ag fás aníos anois a fheicfidh na hathruithe marfacha siúd agus a bheidh ag déileáil leo ina saol féin, is dócha. Marthanas an chine daonna atá i gceist ins an leabhar seo agam mar sin, agus nach cuma an bhfuil an Oighearaois mar chomhthéacs inste aige, nó an lá atá inniu ann, nó an lá a bheidh ann amárach. Sin téama lárnach eile a bhaineann leis an úrscéal seo, go bhfuil an t-am cruinn nó ciorclach. An rud a tharla, Tarlóidh sé arís. Agus an rud atá ag tarlúint, tharla sé cheana. Ní mór an difear mar sin idir an stair nó an réamhstair, an saol againn féin, agus an todhchaí. Mar a thagann éirí na gréine agus dul faoi na gréine, an geimhreadh agus an samhradh, an fuacht agus an aimsir bhreá, teacht na n-éan imirce ó thuaidh agus imeacht na n-éan arís ó dheas. Feictear na patrúin céanna i saol na ndaoine ó ghlúin go glúin. Insítear na scéalta céanna faoi na heachtraí céanna agus má imíonn scéal éigin ar lár, is dócha go gcruthóidh scéalaí eile é i bhfad níos déanaí. Dá bhrí sin, tá súil agam nach bhfuil sibhse mar léitheoirí chomh fada sin ó shaol an fhir feasa a insíonn an scéal sa leabhar seo. Cinnte, tabharfaidh sibh faoi deara go bhfuil iomrall aimsire i gceist insan scéal go minic. Insítear scéalta ann atá cloiste agaibh cheana, ó na Gaeil nó ó na Gréagaigh nó ó Indiaigh Mheiriceá Thuaidh. Cuid de na ranna, deirtear, Is ó dhánta Rilke a thagann siad. Ach ba mhaith liom mar sin a chur in iúl daoibh go bhfuil an duine ag insint na scéalta céanna ó thús aimsire agus nach ndéantar ach an dán céanna a rá agus a athrá. Mar sin, bígí liom agus leis an scéalaí gan ainm atá ag insint sa leabhar seo. Is fear feasa é, fear feasa na treibhe an duine a bhíonn ag idirghabháil idir shaol na ndaoine agus saol na spiorad. Tá ceannbheart á chaitheamh aige a bhíonn ag croitheadh nuair a bhíonn sé ag aithris. Agus tá crothla agus cnámha agus bodhrán agus a leithéid eile chun é féin a thionlacan. Fuair sé bronntanas óna mháistir agus é óg. Muinchille. le trí chleite iolair, a chiallaíonn treise an iolair, radharc an iolair agus eagna an iolair, na rudaí atá i ndán dó ina shaol. Tagaigí leis, mar sin, ar a thuras tríd an aimsir, tríd an stair, tríd an gheimhreadh fuar fada, agus go mbaine sibh taitneamh as an léitheoireacht.